ndingalule nsangalule ndingalule ulemu avivi yathu Honorable alfred gangata omwenso ndi a shadow mp adera lino owina eti palinso nkhani apa ngati mbewu imaoneka pa nazareti afumu aja amadandaula kuti Mukanabwera nthawi yabwino a VP ndikupempheni next time muzangogonera konkuno ku Ntandire. Ulemu Bwana Doi Achisale komanso Director of Elections, a Regional Governor athu, Advisor to the President Mr. Honorable Chipungu, akuluakulu onse a NGC, ma Shadow MPs nonse, ma governors, ma governors, mayi anga mayi Mary Kunje ndi amayi onse apa ulemu wanu, mafumu athu, magogo, chalo nonse muli pano ulemu wanu. Bwaloli ndilokanganirana. Ineyo ndifuna ndifunse. Ndifunse a Malawi akuno ku Lilongwe kuno ku Ntandire kuchoka 2020 mcp itatenga ulamuliro kufikirana lero zili bwino sizili bwino? Zili bwino? Azimayi mulipo? Ndindangoona manja anu. Manja azimai manja azimai dpp woyee azimai anzanga muulamuliro wa kongelesi zili bwino sizili bwino? Ndiye uli pa banja ndi mamuna wako zaka 5 zinthu zikuvuta. Nde akuuze kuti undipase zaka zina 5 ndibeleka mwana yogwira? Igwira? Dpp woye! A Chakwera akuti zaka 5 alephera ndipo avomereza. Nde akuti tiapasenso zaka zina 5. Igwira? Adadi 2019 adayankhula mau. Mukavotera mcp mwavotera mavuto. Akuluakulu, chimene wamkulu amayankhula atakhala pansi pa mpando, ana ife olo titakwera mu mtengo sitingachitani? Sitingachione. Adadi anadziwa kuti mu ulamuliro wa mcp mulibemo madalitso. Adadi anadziwa kuti mcp ndi chipani cha magazi. Adadi anadziwa kuti mcp ndi chipani cha bodza. Anaima pano president watunthu ndikumanena kuti akudziwa kumene kumapangidwa fertilizer Ndipo tigula 4000 nkanthu mwagula inuyo? Mwagula inuyo? Amanena kuti akudziwa kumene kumachoka mafuta mafuta agalimoto adzatchipa atchipa? Kuti tinene mabodza awo mpaka dzuwa lilowa koma ngakhale mwana akudziwa Kuti a Chakwera alephera. Atisiire Malawi, atisiire dzikoli si lawo iyayi. Adatenga mpando kuti ayese, ayesa ndipo alephera. Atisiire dzikoli, amuna anzeru amphamvu atenge mpando, Prof. Arthur Peter Mutharika. Adadi akuti pamene akulowa pa 16 September. Pa 17 kulumbira nde sipichi yawo yolumbira akuti idzakhala yayitali chifukwa adzakhala akupanga declare kuti chimanga chitsike mtengo dpp woye adzakhala akupanga declare kuti fetereza atsike mtengo Adzakhala akupanga declare kuti mphamvu ya kwacha ibwerere. Dpp woye! Adzakhala akukhazikitsa mfundo zoteteza amayi ndi ana m'dziko muno. Azimayi akukhapidwa Wapolisi wathunthu kukaombera mzimayi. Adadi akuti phada ameneyo akutha pa 17 September. Adadi pamene akulowa mu sipichi yawo yolumbira adzakhala akupanga declare Kuti mchere utsike mtengo, sugar atsike mtengo, sopo atsike mtengo, matransipoti atsike mtengo, mankhwala kuchipatala apezeke. Dpp woye! Dpp woye! Adadi pamene akulumbira, sipichi yawo idzakhala yayitali chifukwa adzakhala akupanga declare Kuti ntchito zipezeke, malipiro akhale okwera mtengo osati zimene tikuona lerozi. Dpp woye! Adadi pamene apanga declare, pamene akulumbira, azakhala akutsimikizira mtundu wa Amalawi kuti tidachezera kulira koma chimwemwe chabwera mamawa dpp woye mavuto amene tikulimbana nawo lerowa tikuthana nawo pa 16 september Pres- president wathu profesa Arthur Peter Mutharika pamene akubwera kunena kuti sakufuna ndalama zawo zili pabwino kale Ana anaphunzitsa, zizukulu zidaphunzira. Akanatha kukhala ku Mangochi uko kumapuma koma akuti sangakusiyeni a Malawi pa mavuto. Adadi akuti salola kuti Chakwera apitirize kuzunza mtundu wa a Malawi. Dpp woye! Ndiye ife tikunena kuti A Chakwera ndi nduna zawo azipatse ulemu. Pa 16 September a mec akadzapanga declare adzangonyamula mphasa zawo kumapita. Dpp woye! Sitikufuna maphokoso muno. Tatopa kale ndi mavuto pa 16 September kungopakira katundu kumatani? Chakwera atani? Kongeresi itani? Dpp woye! Adadi pampando akonze dziko la Malawi ndi mawu amenewa ndafunira zabwino a Vice President yemwenso ndi Shadow MP wakuno kuti amenewawa agwire constituency ino ndi chigawo chonse chino chapakati kukonza zinthu pamodzi ndi amalawi tonse tiye tipitirize kukonda dpp adadi akubwera posachedwa adzakuoneni akupatseni moni zikomo kwambiri.